ụmụafọ ndị Igbo na-ege anyị ntị n'ụwa gbaa gburugburu nnọọ nụ na onye nkụzi redio n'ụbọchị nke tata n'oge ee ihe omume anyị na-akpọ onye nkụzi means business ka anyị nọ Chetakwa na ụbọchị nke tata n'oge ihe onye nkụzi means business na ọ bụ oge anyị na-ewepụta iji wee kụziere ụmụafọ Igbo ihe ọkasị ndị ntorobịa na ihe ọ ga-abụ anyị mee n'ala Igbo ala Igbo abụrụ obodo mara mma bụrụ obodo eji wee na-ama atụ n'ụbọchị nke tata anyị ga-akụzi ihe pụrụ iche bụ ihe sochiri ihe nke anyị mụrụ n'ụbọchị nke gara aga chetakwa na ụbọchị nke tata bụ the fourth day of March April sorry 2022 n'ụbọchị nke tata anyị ga-amụ ihe nwa bekee na-ekwu community based economic plan in Igbo land using Nnewi community as a case study ee unu ma na ọ bụ ihe gbasara business and development of Igbo ee community based economy bụ ihe anyị na-emekawa na oge onye nkụzi means business n'ụbọchị nke tata anyị ga-ekwu okwu about community based economic plan then wee were obodo Nnewi wee maa atụ na ihe gbasara this community based economic plan n'ụdị ọ ga-ekwe ma onye ukwu ma onye nta ịghọta ya ebe ọ dị ukwuu o nnọọnụ na onye nkụzi redio nnọọnụ na oge onye nkụzi means business maka na anyị na-emean business mgbe ọbụla So, anyị na-ekenekwanụ unu bụ our listeners ndị na-esonyere anyị 8pm Nigerian time ụbọchị ọbụla na ihe ọmụmụ nke anyị na-enwe n'ụbọchị nke taata the topic anyị ga-etreat dịka m si kwuo na mbụ community based economic plan in Igbo land using Nnewi community as a case study ee unu na-ele anya na mba ụwa gbara gburugburu anyị ga-achọpụta na enweghị ihe na-eji aka ya eme onwe ya na ọ mmadụ na-eme ihe o wee mee ọ bụrụ na anyị lee anya m- mba ụwa gbara gburugburu ma ọ bụ na Amerịka o ma ọ bụ na Yuropu o ma ọ bụ na Asia o ma ọ bụ ebe ọbụla bụ ebe ị chọrọ iji wee ga-ama atụ ị ga-achọpụta na enweghị ihe ji aka ya eme onwe ya na ọ bụ mmadụ bụ onye na-eji aka ya ahazi ihe n'ụdị o si wee chọọ ya unu nee anya after the second world war anyị ga-achọpụta na Europe as a continent was destroyed mana ọ because of the effort America made to rebuild Europe mekwere Europe ji wee wee the new shape o were n'ụbọchị nke taata unu nekwa anya after the Nigerian Biafran civil war unu ga-achọpụta na eh, Igbo land was destroyed during the war it was effort anyị puturu kpatara e ji wee wee a city like Onitsha today e wee upstairs ebe o buru ibu cities like Nnewi Enugu Owerri Port Harcourt o wee dị otu ọ dị n'ụbọchị nke taata ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbịakọta nwa ọnụ or as an individual wee mee achieve ihe anyị mere na this major cities a anyị were n'ụbọchị nke taata n'ụdị ọ bụ na nwata a mụrụ ọhụrụ ndị nke a na-amụrọ during the time a lụrụ agha agaghị achọpụta na a lụrụ agha n'ana Igbo ihe ọ pụtara bụ na anyị nwa ga-emekwa ụdịrị ihe a n'obodo anyị si wee pụta maka what we are talking about is grassroots economic transformation grassroots economic transformation ka anyị na-ekwu nke ga-amalite na communities anyị maka na ihe ọbụla si n'okpuru wee too wee gbagoo na-enwe ngalaba siri ike ọ kpatara n'ụbọchị nke taata we are focusing on grassroots economic development plan because anyị ma na ọ bụ ya bụ ihe ọ ga-abụ anyị yuzuo this particular plan ana igbo ga-emepe ọsịsọ ana igbo niile ga-emepe ọsịsọ almost at the same time ọtụtụ obodo emego ya na mbụ as of 1960 onye a sị ya gaa emirate of dubai ga-asị god forbid but onye isi ala dubai were the vision because of they have the mineral resources which is oil the black gold o wee the vision that na ọ chọrọ ime ka obodo ya chetakwa Dubai abụghị a country of its own mana o were vision ime obodo ya ka ọ bụrụ number one in the entire world ọ ọ naghị ekwu okwu number one in Arab ọ naghị ekwu number one na Asia kama na ọ number one in the world

that plan e were after 1960 is what we are seeing in Dubai mere eji wee sị na ọ bụ one of the most beautiful and orga- organized city in the world mana ọ bụrụ na onye isi ala enweghị atụmatụ a enweghị kind of political will enweghị the kind of economic will e were n'ala Dubai ihe niile anyị fụrụ na ala Dubai tata anyị agaghị afụ ya Dubai will still remain a desert up till this very moment mana because of na they have a strong leadership and a strong followership ọ ya kpatara n'ụbọchị nke tata Dubai ji wee maa mma dịka o si wee maa n'ụbọchị nke tata mana ọ bụrụ na enweghị strong leadership Dubai will still remain a desert n'ụbọchị tata nke a bụ ihe mbụ anyị kwesịrị ịmata na for any community or for any co- eh, nation to be able to develop politically economically socially there must be strong leadership and there must be strong followership. ọ bụ ụdịrị ihe a ka anyị niidiri n'ala Igbo maka na ndị Igbo na-ekwu okwu sị ọ bụ azụ sị sị tewe ofe ọma ma ọ bịa bụ azụ ka eji ete ya ị gaghị enwetenwu political economic and social transformation without both good leadership and good followership

politically and socially maka na onye onye agụụ na-agụ bụ onye na-eche ka o si akọmiti crime mana onye rijuru afọ were ihe ọ na-eme ị sị ya ga kọmitire gị crime ọ sị gị na gị kpọta ụmụ gị ka ha kọmitire gị ya so we are coming up with a plan that will transform Igbo land mee ya ka ọ bụrụ number one in the world like onye isi ala Dubai si wee chọọ ka Dubai bụrụ number one in the world ọ bụ ihe anyị na-ekwu okwu banyere ya n'ụbọchị nke tata enweghị ihe ọzọ anyị na-ekwu we want to make Igbo land to be number one in the whole world and one good thing about part of it bụ is this na we have what it takes to make Igbo land number one in the world because

intelligence maka na Chineke ejigo ya wee gọzie anyị ihe anyị niziri kịta bụ ịkpakọlata onwe anyị ọnụ ka anyị nee anya n'obodo succeed goro na community based economic plan maka na tupu ị sị mmadụ mee ihe ị ga-enegharị anya sị onye ahụ lee ndị megoro ya succeedie ka o wee ike ikweta n'ihe ị na-ekwu n'ụbọchị nke tata anyị ga-eji ndị megoro ya wee succeedie wee dị ama atụ ka unu mara that na every community ọbụla dị determined n'ala Igbo ifollowkwa their footstep will still get that the same end result ọ na-awụ ọtụtụ oge if I talk to my friends especially ndị nke nọ outside Igbo land on the need

onye gwadoro unu nke a onye kọrọ gị ya ọ dịghị viable ma nna gị wee mụọ gị ọ dịghị viable ma nna nna gị wee mụta nna gị wee dịrị gaba adịghị ama maka ndị na-ege m ntị n'abalị a ala Igbo so na one of the most viable land e nwere all over the world anụ dịka i si wee na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata cheta ka ị gwa enyi gị nwoke enyi gị nwaanyị nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị ka o wee ike ijoin the program anyị a kịta bụ onye nkụzi means business maka ọ dị ọtụtụ ihe nke anyị ga-amụta n'abalị a na this program anyị na-eme maka na ọtụtụ oge ị sị ndị ugbo ndị Igbo nọ na ngalaba ụwa niile outside Igbo land na they should come back and invest ha sị gị na enwe ihe na-eme n'ala Igbo mana ihe na-eme nọọ na a ka emepebere anyị anya ka anyị fụ na ewego communities ndị megoro ya succeedie and I'm not talking about investment in one areas like major cities alone no that is not the kind of investment I'm talking about the kind of investment m na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla bata obodo o si wee bịa mee invest mepee ya turn around investment turn around economic transformation that is what i am talking about onye ọbụla weleta akụ ya ụnọ n'obodo o si wee pụta ma mepee ya n'ụbọchị nke tata anyị ga-elebara anya n'obodo Nnewi maka na a bịa n'ala Igbo ha so n'obodo ghọtagoro ihe a m na-ekwu ọfụma na-eme ya ọ na-agaziri ha ọfụma mana tupu anyị ebido kwuo okwu ihe gbasara Nnewi anyị ga-emetụta aka na ihe gbasara the history of ndị Nnewi chetakwa na onye na-ewetara gị ihe nkụzi a bụ maazị Ibeto Francis Chinonso onye nkụzi na onye nkụzi redio anyị na-ewetakwara gị ihe nkụzi a n'oge onye nkụzi means business chetakwa ka ị download mobile app anyị gwa ndị enyi gị ndị ikwu na ibe gị ụmụnne gị ka ha download onye nkụzi redio app maka ọ bụ app ndị Igbo ka ọ bụ maka na mgbe ọbụla ị na-agwa ndị nọ gị nso ka ha download i so wee na-agbasa ozi ọma mmepe ala Igbo you are playing your own role as an Igbo person in the development of Igbo land. so n'ụbọchị nke tata anyị ga-achọ ka anyị mata onye bụ ndị Nnewi a maka na anyị nwee ike ịghọta ndị nne ndị bụ ndị Nnewi a ghọta ka ha si wee ruo ebe ha ruo n'ụbọchị nke tata ọ ga-enyere anyị aka anyị na-achịkwa obodo anyị si wee bịa anyị anọkọ ọnụ wee tụọ alo n'ụdị anyị ga-esi wee ga-emepe obodo anyị obodo ọbụla anyị si na-ewepụta Nke mbụ, Nnewi bụ a commercial city. Nnewi bụ an industrial city nọ na Ọmambala n'ala Igbo. Ọ bụ ya bụ the second largest and second most populated city e were na Ọmambala. ebe Nnewi nọkwanụ bụ na southern part of Ọmambala about 22 kilometers away from Onitsha which happens to be the largest city in Anambra Ọmambara to be precise Nnewi wu a metropolis ka ọ bụ were one local gọọmenti a na-akpọ Nnewi North Local Government Area a bịakwanụ na obodo Nnewi e were obi ịnọ n'obodo Nnewi e were Otolo e were Uruagụ e were Umudim wee Nnewichi ihe a bụ obi ịnọ nọ na obodo Nnewi maka na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ kwụsịrị ya ndị bekee kpọrọ obi ahụ quarters n'onu bekee then according to 2006 census e mere Nnewi nwere population estimate of 391,227 mana ọ bụrụ na ị sị ka i chekie the population of Nnewi metropolis and the satellite towns gbara Nnewi okirikiri ị ga-afụ na e nenesie anya na o nwere ike inwe population na-eni ya about 2.5 million ma ọ karịa then history of Nnewi Nnewi emewego exist as a community tupu nwa bekee abịa ha wekwerenụ igwe ma ọ bụ eze ma ọ bụ onye isi obi na Nnewi ụmụ ihe ndị a dịgidere otu a tupu nwa bekee abịa take over administration Nnewi in 1904 ndị histo- historians ma ka e si sụọ ya n'oyibo mere estimate that na the kingdom of Nnewi bidoro around 15th century AD then oke mmụọ ndị Nnewi na-efe ka a na-akpọ Edo which happens to be the supreme deity ha were na ana Nnewi yana na ana a na-akpọ Ana Edo then kedu obodo mewere Ana Edo ahụ a na-ekwu maka ya nke mbụ bụ Nnewi nke abụọ bụ Ichi nke atọ bụrụ Oraifite ọ bụ obodo ịtọ a mewere obodo a na-akpọ Ana Edo ihe m ji wee wepụta oge wee na-akọwa ihe niile ọfụma bụ tupu anyị amụta ihe na ihe ndị Nnewi mere anyị kwesịrị ịma onye ndị Nnewi bụ tupu anyị amụta ihe n'aka ha ka ha si wee succeedie na level ha nọ n'ụbọchị nke tata Anaedo communities ihe mewere Anaedo communities bụ communities share common ancestor ndị nna nna nna nna ha bụ nwanne ha share the same belief system ha share the same traditional value system bụ this particular communities a mekere up Anaedo nke bụ Nnewi Ichi na Oraifite Mmemme a na-eme na Nnewi n'afọ ọbụla bụ Ọfala Nnewi nke a na-eji echeta ichi eze Obi ma ọ bụ Igwe Nnewi n'afọ ọbụla. A na-emekwa mmemme iri ji na ụfọdụ mmemme ndị ọzọ n'ala Nnewi. dịka m si kwuo na mbụ Anaedo pụtakwara land of gold amaghị m na ihe a kpatara ndị Nnewi ji wee fụ obodo ha n'anya karịsịa kpata ha ji wee bunata their investment na be ha maka na ha ma na ana ha pụtara land of gold so ha na-agbasi mbọ ike maka na ị kpọọ obodo gị gold ọ bụrụ gị gold ị kpọọ obodo gị silver ọ bụrụ gị silver ị kpọọ obodo gị bronze ọ bụrụ gị bronze ị kpọọ obodo gị ebe a na-akwafu ahịhịa ọ bụrụ gị ebe a na-akwafu ahịhịa ihe ọ bụla ị kpọrọ obodo gị bụ ihe ọ ga-aza gị to ndị Nnewi ndị Ichi na ndị Oraifite ha fụrụ obodo ha dịka Ani Edo Ani Edo land of gold anụ mmụọ kasị mmụọ niile na be ha bụrụkwanụ Edo ọ ya kpatara bụrụ na ana edo ahụ which is the land of gold ahụ remains number one n'ala Igbo ihe e ji wepụta oge wee na-akọwa ihe niile a bụ ka unu wee ike ịghọta ihe m na-ekwu ọfụma wee ike ghọta ihe kpatara ndị Nnewi ji wee disigara onwe ha iche wee focus all their attention on making Nnewi to be number one n'ala Igbo gbaa gburugburu ọ bụghị maka na ha aka macha ihe n'ala Igbo mba mana ọ because of ịfụnanya ha nwere maka ebe ha si bịa and ha kwetere na ana ha bụ ana edo land of gold and ọ bụ ihe mmadụ kwetere n'ime ya bụ ihe ọ na-afụ na ndụ ya maka na i kwete na ana gị bụ ana edo which is land of gold ị ga na-afụ gold n'ime ana gị ị ga-agba mbọ ka i wee ike idig that gold and ha bunatakwanụ investment ha na ana ha na-edig that gold and they are progressing till this very moment m na-ekwu okwu a ee ka anyị nee anya na political structure ala Nnewi tupu nwa bekee abịa. Na na Nnewi, e were onye a na-akpọ Isiobi who happens to be the Eze or the Igwe Nnewi, ya bụ the head of the Obis. Cheta na m kwuburu na mbụ na ndị Nnewi were four quarters or obi ịnọ. Obi ịnọ ahụ bụ otolo uruagụ ụmụdim na nnewichi ihe a bụ obi ịnọ e were n'ala nnewi Mana Eze Obi maọbụ Isi Obi bụzi onye nke na-achị ala Nnewi ya na Obi ndị ọzọ niile bụ ndị na-ejikọ aka wee na-achị ala Nnewi. Mana a bịa na isi obi ọbụla maọbụ quarters, a na-ewekwe lineage head, obi ndị ọzọ nọkwa n'okpuru isi obi ọbụla ndị nke na-enye aka ibring down that administration to the grassroots maka a na-ewekwa family head n'ime family head ahụ kwa a na-ewekwa isi obi na every family ọbụla mana cheta na onye na-eji ọfọ na religious and political symbol bụ igwe Nnewi nke a bụrụ nke mbụ n'ụbọchị nke tata onye na-achị ala Nnewi bụ His Royal Highness Igwe Kenneth Onyeneke Orizu nke ịtọ ọ bụ ya bụ igwe Nnewi n'ụbọchị nke tata and ya bụ the longest serving monarch e were na ala Nigeria n'ụbọchị nke tata bụkwa the 20th monarch e wegoro na lineage royal lineage ndị Nnewi Then apart from the obis, e wekwere nzukọ ọra Nnewi which happens to be equivalent of town hall or eh, ụmụ ihe eh, town union e were n'ọtụtụ obodo gbaa gburugburu n'ala Igbo ozugbo i ruhanụ afọ 18 years ị dịgwo qualified n'ala Nnewi to join this town hall union maka na ha bụ ndị fụrụ obodo ha n'anya ha bụ ndị valuru obodo ha ha bụ ndị matara na obodo ha bụ land of gold

n'ala Igbo? The answer is yes. Maka they want to remain number one. Nke mbụ bụ anyị ga-anụ maka the first Republic Senate President which is Nwafọ Orizu. O so na a notable political figure e were na ala Nnewi. MCK Ajuluchukwu is also a political figure. Sir Linus Louis Odumegwu Ojukwu sokwa na a political figure ama ama n'ala Nnewi. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu who happens to be the governor of the Eastern region and the president of Biafra during the war si n'ala Nnewi wee pụta Dr. Dozie Ikedife bụ president ge- general one time president general Ọhaneze ndị Igbo sikwa na ana Nnewi wee pụta ọ dị ọtụtụ n'ime ha in fact they keep on remaining number one na ihe ọbụla nke ha na-eme maka na ha hụrụ onwe ha hụ obodo ha as a land of gold and they are mining that gold by investing in their own community so ajụjụ gị nwa na onwe gị bụ onye Igbo na-ege ntị na ihe ọmụmụ nke tata bụ ị na-afụ that community ahụ i si na ya wee pụta as a land of gold ọ bụrụ na ị jụrụ onwe gị ajụjụ a ọ bụrụ na asịsa i were bụ mba ka ọ bụ mara na something is wrong with you mana ọ bụrụ na ị na-afụ obodo ahụ i si n'ime ya wee pụta

na ọ bụrụ na ndị Nnewi nwere ike ịgbakọtanwu aka ọnụ tụkọlata alo ọnụ wee mee ka obodo ha nwere ike ịdị ka ọ dị n'ụbọchị nke tata mara na every other community ọbụla nọ n'ala Igbo ga-emenwu ya ebe ndị Nnewi menwuru ya maka ha ebughị isi naabọ ọ bụ ofu ọbara ahụ ọbara Igbo a na-aga n'ahụ anyị bụkwa ofu ọbara Igbo ahụ na-aga n'ahụ ndị Nnewi let's look about this economic development n'ala Nnewi ka ka o si bido maka a na-akọ ya mgbe ụfọdụ ọ dịka ihe a na-atụ na Nollywood ọ dịka fim mana ọ bụghị fim ka ọ bụ maka na ihe ọbụla na-enwe ka o si bido tupu ebido agha Nigerian Biafran Civil War ndị Nnewi were businesses ha outside their community mana because of Nigerian Biafran Civil War they lost a lot of their investment outside Igbo land ha wee nọkọ ọnụ na nzukọ ọra Nnewi ahụ wee wee mkpebi zuru oke na ihe ahụ meburu ha na mbụ agaghị eme ha ọzọ na ncha ahụ nọ na mmiri wee baa ha anya agaghị aba ha anya ọzọ they decided na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ha mma ga-abụ ihe magburu onwe ya na mma na ha ga-ewelata akụ ha ụlọ remember every successful plan or every successful venture starts with idea ka ha were mkpebi a ha abanye na the part a na-akpọ implementation maka na ha achọpụtago na ha lụzuru ọtụtụ ihe during the war they said no na nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m nke ha ahụ bụkwanụ ala Nnewi ahụ maka na enwe onye ga-abịa n'obodo ha sị onye ọ na buru ngwongwo ya kwapụ maka na nke a bụ nke ha ndị Nnewi bụ ndị maara ihe ọfụma they reason very well ha wee wepụta ana a na-akpọ Agbọ Edo ọ bụ ana ọhịa deity Edo which is deity bụ the supreme deity na ana Nnewi ka ha wepụtara clear ya wee mee ya o wee bụrụ ahịa a na-akpọ Nkwọ Nnewi Market maka na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ka ahịa Nkwọ Nnewi a si bido ọ bụ ndị maara ihe wee fụ na ana a bụ ana ga-amịtara ha mkpụrụ na ọ wụ ala chi ha anụ ha kwetere na ha si na ana Edo wee pụta which is Edo ahụ bụ gold ha wee gakwa na ana ahụ gold dị na ya ka ha gwupụta that gold by bringing back their investment n'obodo ha because achọrọ m ka unu ghọta ihe ọfụma n'ụdị ọ ga-ekwe unu nghọta ka ọ ga-abụ unu gaa n'obodo unu ọ bụrụ that na enweghị enough people na-represent unu na town union na-eme you put pressure on them it's either they develop your community or they resign people ndị dị serious will take over leadership of town union in your community ha nọkọrọ ọnụ wee mkpekọta na ọ ga-abụ ihe mawuru onwe ya mma na ha ga-ewelata akụ ha n'ala Nnewi ha wee were ana chi ha na-efe bụ Edo ọ Edo wee mepee ahịa a na-akpọ Nkwọ Nnewi mgbe ha bidoro ya o bughị ibu dịka Nkwọ Nnewi si wee buo ibu maka na a na-ekwu okwu sị na great things start small ụmụ ihe niile ị fụrụ buru ibu nwere mgbe o pere mpe ka ha bidoro Nkwọ Nnewi ahụ ha were nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ wee na-ewelata their investment back home na-ewelata ya na-ewelata ya na-convince ụmụnne ha ndị nke ka nwere investment after the war na obodo ndị ọzọ niile ka ha welata ya ụlọ otu aha ka ha si wee na-aga ije a nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ọ ya kpatara na ị bịa n'obodo Nnewi n'ụbọchị nke taata ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-enweta a na-ewepụta n'ala Nnewi palm oil cosmetics motor and machine parts akwụkwọ stationeries textile electric cable wee dịrị gawa bụ ụmụ ihe ndị nke a na-arụpụta n'ala Nnewi mana mgbe ha bidoro ọfụrụ ọ dịghị otu o si wee dị n'ụbọchị nke taata ọ ya ka we should not ignore the days of our humble beginning anyị eleghara ya anya maka every great thing starts small so i'm challenging every single community na-anụ ihe m na-ekwu kịta na go back home and suggest this idea of community based economic plan na your community suggest it to your leadership especially the town halls because they have what it takes to bring back those people ha macha those people dị wealthy n'obodo unu ga-enyenwu aka wee mee ka obodo unu mepee maka ọ bụrụ na obodo unu mepere emepe ọtụtụ ụmụ okorobịa na ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ si n'obodo unu pụta agaghị esi n'obodo unu pụta bịawa township ọ maka na obodo unu emepeghị emepe kpata ha ji wee hapụ wee bịawa township bịawa urban areas maka ọ bụrụ na obodo unu mepere emepe ị gaghị ahapụ obodo unu wee pụtawa obodo ndị ọzọ because there is no place like home mana ọ maka obodo gị emepeha emepe kpatara i ji gbapụ ọsọ chọwa ebe dị mma ebe a tagoro afụ wee dozie mana ị chọghị ịta afụ ka obodo nke gị wee mepee ọ bụ ihe dị mma mba ọ ya kpatara ị ga-eji wee ga-eshare this video via this audio maka ndị na-ege anyị ntị site na onye nkụzi redio na ndị na-ege anyị ntị through YouTube and Facebook share this video gbasa ozi ọma ka unu na-achị back to ebe unu communities ebe unu si wee bido put up this idea to the leadership put pressure on them to implement this idea

to the grassroots ka anyị gwa those people in leadership in our community that na anyị nwa nwe ha ọ anyị nwa tiri ha n'ọchịchị na anyị sị ha mee ihe na ha kwesịrị ime ihe anyị kwuru not ha nwa ime nke ha kwuru maka anyị nwa tiri ha anyị chọkwara iwepụ ha anyị nwa ga-ewepụ ha

remember gị nwa na onwe gị na-ege m ntị were ọrụ dịrị gị ị ga-arụ mụ nwa na onwe m na-ekwu ekwu wekwere ọrụ dịrị m m ga-arụ anyị niile were ọrụ dịrị anyị anyị ga-arụ mana we will start from spreading this information to our communities we don't have any time to waste

That is the reason why we can never afford to fail. I don't want my children. I don't want my next generation to see me as a failure. And I believe m na otu a ka i si gị nwa na onwe gị na-ege m ntị asị ị chọghọ ka e wee your next generation ga-afụ gị as a failure. But you must do something. Enweghị ihe na-eji aka ya eme onwe ya. ndị Nnewi they wake up and did something kpatara obodo ha ji wee dị otu ọ dị n'ụbọchị nke tata obodo nke i si na ya wee pụta you have to wake up and do something Bible sị na Chineke na-enyere onye na-enyere onwe ya aka ị gaghị eche ka manna si n'eluigwe daa

Chineke ekwena ihe ọjọọ we cannot afford to fail we must succeed but for us to succeed we must act and work en chetenu na dịka m si kwuo ahịa Nnewi bidoro na Nkwọ Nnewi bụ Agbaedo bụ afọ ana e, a sụchachiri iji wee bido ahịa mana ụbọchị nke tata because of consistency because of commitment because of the love for Nnewi land ahịa ahụ egrowna to different market which m ga-akpọpụta ụfọdụ n'ime ya ka unu nụ nke bụ new motorcycle spare parts Agbaedo motor spare parts Nwagbala market generator parts market electrical parts market Nkwọ Nnewi General Market, Timber Dealer Market, Nwafọ Market, Eke Amaobi Market na Eke Ichi Market wee dịrị gaba. Ka i wee fụ the number of markets sigoro na Nkwọ Nnewi a wee pụta to show you how serious ndị Nnewi dị about the development of their community the question is this gị nwa na onwe gị na-ege m ntị how serious ka gị nwa dị

ka e si n'ofu market e bidoro wee mepee nke a kwa na commercial aspect of Nnewi life ka anyị na-ekwu anyị ka ga-abanyekwe na industrial aspect ị bịa n'ala Nnewi na e nwe ọtụtụ industries big industries major industries creatiri job na ala Nnewi

ha gagoro na mmepe obodo ha mana cheta na ihe niile a nwere isi maka na they have strong leadership the eze or the igwe is in support of this community economic plan the town hall union or town union or nke ọbụla ị na-akpọ na ya nwere 100% support that's the reason why they succeed and let me tell you the reason why obodo nke gị nwa si ji succeed be bụ na enweghị strong leadership both in the area of ezeship the eze of your land and the, the town union leadership remember ka anyị kpọọ na ndị nke ha meburu eme n'oge gara aga bụ na ha mere ya n'amaghị ama mana tata ị na-anụ ozi ọma nke a ozi ọma nke mgbapụta ana Igbo n'aka poverty achọrọ m ka ị buru ya wee nawa community gị you have to tell them in case ọ bụrụ na ha ama ama na ama m na ha kwesịrị ịma Spread this gospel across Igbo land. They need to know the truth. Anya anyị kwesịrị ka o mepee emepe ka anyị mara na anyị na-adaghachi aka azụ ka anyị mara na if we fail to do something today we are gone forever. If we fail to do something today we have failed forever.

before it will be too late remember enweghị obodo ọzọ i nwere karịa obodo i si na ya wee pụta ọ bụ n'obodo ahụ ka ọ ga-abụ ọsọ chụwa gị gbana ọ bụ n'obodo ahụ ka ọ ga-abụ ị nwụọ e nie gị kedu ihe kpatara ị ga-eji gaghị ahụ obodo ahụ i si na ya wee pụta n'anya kama gị hụ obodo onye ọzọ n'anya kweta ike imepe obodo onye ọzọ something is wrong with us something is really wrong with us and ihe ahụ dị wrong with us ka m chọrọ ka e wepụ anyị ya n'anya tata ka anyị mụrụ anya ka anya anyị mepee because we have been sleeping for years and our eyes needs to open anyị needịrị imepe anya anyị because anyị adịgo blind for years

we can never afford to fail chukwu ekwena ihe ọjọọ chineke bụọ ekwensu ọnụ we cannot afford to fail but what are you doing i keep on saying it all over and over and over again

a na ya agaghị eme ya ba ị na-akọ ashịrị ị na-agba egwusi ị na-ewe ekworo n'ime onwe anyị we need to love ourselves we need to share ideas together we need to invest together in fact every community n'ala Igbo kwesịrị inwe an investment organization ha ga-use wee ga-pool wealth of fund for them to invest in their community. This is very, very important. Very, very important that we must do it. Every community n'ala Igbo kwesịrị inwe ya maka na kedu ihe ị ga-eji were eme ọnụ ma ọ bụrụ na ị bi n'obodo mara mma o ruo oge ekeresimesi enyi gị esoro gị wee bata obodo unu ọ bụrụ na obodo unu efe enye ha ihere onwe gị ọ na-emekwe gị ihere onwe gị ọ na-emekwe gị now is the right time for us to correct all the errors we have done in the past i am doing my own part by ịgbasa ozi ọma nnwere onwe economically you gị nwa na-ege ntị a kedu your own part ị na-eme ya bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị what are you contributing to the development of Igbo land ọ bụrụ na ị jụọ onwe gị ajụjụ a ọ bụrụ na enweghị start now a ga-agbaghara gị na ndị ọzọ nke ị mere eme n'oge anya gị mechiri emechi mana kịta anya gị mepegoro emepe

anyị si nwe n'aka ndị Nnewi every community ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị isi n'aka ndị Nnewi wee mụta nke mbụ unity of purpose they have a purpose what is their purpose they have lost their investment after the civil war their purpose is to secure their investment so that is

ọ bụ na ị keep on na-asuffer this losses all the time the answer is no maka enwe onye ga-abịa na be gị kutuo ahịa gị ka anyị werenụ ụbụrụ anyị na-eme ihe anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ go back to your community and develop it the reason why God chose you to come out from that community is because ọ ma na enwe ihe o tiri gị n'ime ị ga-eji wee ga develop that your community i were ya na-edevelop nke ndị ọzọ anyị amakwa ihe anyị na-eme anyị ejikwa anya anyị chineke mekwere mmadụ ebere chineke mere anyị bụ ndị igbo ebere nee ka anyị si edozisi obodo ndị ọzọ niile ọ na-ama mma na-achawapụ anyị nọrọ n'isi chineke mere anyị ebere mepe anyị anya maka anyị amaghị ihe anyị na-eme mana Chineke enyego anyị ohere to amend our ways. Chineke enyego anyị ohere to correct our errors. That is the reason why you are born Igbo. That is the reason why you came from that community i si na ya wee pụta. Ajụjụ ị ga-ajụzi onwe gị bụ when are you starting work when are you bringing back your investment back to your community asịghị gị bute ya na my own community take it to your own community community gị needịrị ya then ihe nke abụọ anyị ga-amụta n'aka ndị Nnewi bụ Quest for Survival and Sustainability. Onye Nnewi chọpụtara na o were akụ ya tinye n'obodo ọzọ na chances of survival business ya dị slim chances of sustainability business ya dị slim mana o tinye ya n'obodo ya chances dị high maka na ọ ikpe within ụmụnne ọ na-adị easy ikpezi ọfụma enweghị ga-abịa akụtu factory gị enweghị ga-abịa akụtu shop gị enweghị ga-abịa molest gị maka onye ebe ahụ ka ị bụ ihe a bụ ihe nke ịbụọ anyị ga-esi na ebe ndị Nnewi nọ wee mụta ọzọ bụ a progressive town union maka na nsogbu anyị nwere n'ala Igbo tata bụ na ọtụtụ ndị town union enweghị that think home mentality n'ime onwe ha ihe leadership of town union na-adị after bụ to secure power and to grab wealth but that is not the reason why anyị ji wee chọọ ka ha nọrọ na oche ahụ ha nọ n'ụbọchị nke tata the reason bụ ka ha helpụọ wee champion the development of that particular community mana ndị Nnewi nwere a progressive town union They have a plan and they are implementing that plan on a yearly basis. mana ọtụtụ town union n'ala Igbo wụ ebe a na-eme power struggle power struggle Hai, Chineke mere mmadụ ebere time unu ga-eji wee gaa nọkọ ọnụ plan a ka obodo ga-esi wee ga-emepe e were ya na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ihere mekwa anyị ihere mekwa anyị eji m oghere a wee na-ayọ ndị isi town union ala Igbo niile ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị achampionnwu mmepe obodo ị bụ onye isi ya please step aside ka ndị ga-achampionnwu ya bata mana ama m that you as a leader or as an executive in any town union e were n'ala Igbo na the reason God ji wee permit ya ka ị soro na ya is because God knows na e nwere something o tiri gị n'ime ị ga-ewepụta maka mmepe obodo i si na ya wee pụta mana ọ bụrụ na ị lere onwe gị anya fụ na ị gaghị emenwu ihe dị na ya na ị chọghị iwepụta that thing step aside ka onye ọzọ bata bịa rụọ the ọrụ ị gaghị ị gaghị ajụ ịga aga jụkwa ịchara ndị chọrọ ịcha agafe

you will see a lot of transformation ụmụ ihe ndị a bụ ụmụ ihe ndị a na-agụpụtasị bụ ihe ndị Nnewi were ha ji wee na-aga n'ihu ụfọdụ obodo ma ọtụtụ obodo na-enweghị ọzọ wee bụrụ a viable a viable community based economic plan

talk to the leadership of the town union talk to the ezes talk to the igwes tell them the need uru ọ bara obodo anyị si n'ime wee pụta iwe a viable economic plan for their development so that ka ndị ntorobịa kwụsị ịna-ahapụ obodo na-apụta township mee obodo ya adị porous to villages ya adị porous to attack by outsiders ọzọ bụrụ na ndị Nnewi furu obodo ha ka Anaedo land of gold

mana ihe dịzi iche n'etiti ndị Nnewi na other communities bụ na ndị Nnewi they have started mining the gold from their land other communities ka nọ na-arahụ ụra so I challenge you gị nwa na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata to go back to your community and convince a lot of people from your community to start mining gold that is coming out from your community. By so doing, in the next five ten years, ọ bụrụ na enweghị mgbanwe na community unu pụta kpọọ m onye okwu asị ma ọ bụrụ na enweghị mgbanwe na community gị kpọọ mụnwa onye okwu asị ọ bụrụ na the number of youths na-ahapụ community apụ agbagote cities eredusu kpọọ mụnwa onye okwu asị so I'm challenging you n'ụbọchị nke tata onye ọbụla naa be ha welata akụ ha ụnọ ka anyị wee ike ime ana Igbo ka ọ bụrụ ala mara mma bụrụ ala a ga-eji wee na-ama atụ ka ọ bụrụ the financial capital of the world because we have what it takes ka anyị si na ihe niile anyị kụziri ndị Nnewi mere n'ụbọchị nke tata tii ya n'ọrụ iji wee fụ na obodo anyị mepere emepe na nchịkọta anyị jikwa ohere a wee na-ekwu dịka anyị si wee na-ekwu n'izu ụka nke gara aga na ọ bụrụ na e nwere onye Igbo nọ into entertainment bụ a musician nọ na-akụ egwu ma ọ bụ a comedian chọrọ platform ọ ga-eji wee gaa market music ya or comedy ya ma ọ bụ a DJ chọọ platform ọ ga-eji wee gaa promote skills ya or an Igbo journalist chọọ platform ọ ga-eji wee gaa promote ma ọ bụ enhance a skill ya na anyị ga-eprovidere gị ya na onye nkụzi redio n'egbughị oge ọbụla maka na redio a bụ redio nke anyị nke a bụ nke anyị ọ bụkwanụ na ị chọrọ ịgbasa ozi ahịa ị na-ere ka ụwa niile nụ maka ahịa gị ma ọ bụ chọrọ ị na-sponsor this particular program onye nkụzi means business ị kpọtụkwara anyị anyị na gị ga-arụkọ maka na nke a bụ nke anyị ka ọ bụ cheta na e wee any comment ị chọrọ ịdrop you can drop it on our comment section ma ọ bụ chaatị anyị na this phone number 08032635253 08032635253 ị chatị anyị on whatsapp with this number we will respond ị drọpụkwanụ comment through the comment box na facebook maka ndị ji facebook wee na-ege anyị ntị we will respond ma ọ bụ na youtube anyị ekenekwenụ n'ụbọsị nke tata maka ịnọnyere anyị na mmemme onye nkụzi means business wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'ụtụtụ ise ọ ga-adịrị anyị mma n'ehihie ise ọ ga-adịrị anyị mma n'abalị ise ka ọ dịkwa n'echi by 8pm West African time Nigerian time n'oge onye nkụzi means business chetakwanụ na onye nkụzi redio bụ an internet radio station nke e mepere maka ndị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo maka mmepe ana Igbo maka ịdịkọ n'otu ndị Igbo cheta mee ka nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị enyi gị nwoke enyi gị nwaanyị wee ike iwe mobile app a na fonu ha share it tell people about this mobile app ha gaa na Google Play Store taịpụnye onye nkụzi redio download app a ka ha wee ike ị na-enweta information on how we can come together and develop Igbo land ya wụ the first job ị kwesịrị ịrụ ma ọ bụrụ na ị fụrụ ana Igbo n'anya ọzọ bụ keep on sharing our videos so that onye ọbụna bụ onye Igbo nọ n'ụwa ga na-afụ vidio anyị ya bụ another ọrụ ị kwesịrị ịrụ maka obodo ịdị mma ọzọ bụ naruo ụnọ gị share this gospel because anyị enweghị obodo ọzọ karịrị obodo anyị si n'ime ya pụta ka ọ dịkwanụ may god bless all of us ise ise ise bye bye daalụnụ